takulandirani mu episode ina yotchedwa yendani ndi nico mu pulogalamu imeneyi tikucheza ndi anthu osiyanasiyana nkuwafunsa mafunso okhudzana ndi nico each contestant has the chance to walk away with up to 300

tati takonzeka eti okay mafunso amene nditakufunseni lero ndi a nico life nico life mmayidziwa eti okay nde tikuyambapo funso lina lililonse value yake ndi 60000 kwacha likapezeka kuti funso mwayankha molondola ndiye kenako la patsogolo lake lapezeka kuti mwayankha molakwika ndikuti tichotsa 50% ya value ya ndalama yomwe mwapata kale zamveka eti eh ayi chabwino tikuyambapo funso lanu loyamba zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti akhazikitse zonena pa ndondomeko ya tilinanu funeral policy ndi a masiku 7 ndi b maola 48 kapena ndi C masiku 30 B. B maola 48 ayi ndithu mukatero mwalondola Hmm, mwapata 60000 kwacha funso lanu lachiwiri zonse savings plan ndi dongosolo losunga ndalama zomwe zimapereka thumba losunga ndalama komanso inshuransi ya moyo Kodi ndi zotheka kutapa ndalama pa policy yanu imeneyi? Ndi A. Inde, kuchotsa ndi kovomerezeka pakadutsa chaka chimodzi. Kapena ndi B. Ayi, mutha kuchotsa ndalama pokhapokha policyyi itafika pa mathero ake. B. B. yankho lolondola ndi a mumatha kuchotsa ndalama pa polisi imeneyi pakatha chaka simukuyenera kudikira mpakana kuti mumalize ndikuti yankho lolondola ndi a tikatero ndikuti value yanu yatsika by 50 percent ndikuti yatsikano yabwerano pa 30000 kwacha funso lanu lachitatu nico life ili ndi ndondomeko yomwe imakupatsani mwayi osunga ndalama za maphunziro a mtsogolo a mwana ndi zosowa zina. Ndi gulu liti la ana lomwe limaphimbidwa mu polisi imeneyi? Ndi A. Kuyambira pobadwa, malire zaka 8. Ndi B. Kuyambira chaka chimodzi, malire zaka 15. kapena ndi C kuyambira chaka chimodzi malire zaka 18? C. C. Apo nde mwalakwisa, yankho lolondola ndi B kuyambira chaka chimodzi malire zaka 15, ndekuti apapa figure ija yatsikaso yafikano pa 15,000. Mwatsala ndi mafunso awiri. Yes. Funso lanu lachinayi, Kodi phindu lalikulu la inshuransi ya moyo wa Nico Life ndi chiyani? Ndi A. Kuchulukitsa kwa ndalama. Ndi B. Kulandira chitetezo cha moyo pakanthawi. Kapena ndi C. Kalipiridwe ka miyezo kosiyanasiyana.
I think ndi C.
tikatero talakwisaso yankho lolondola ndi b phindu lalikulu ndikulandira life insurance coverage pakanthawi foti mtengo omwe mukulipira lero simungalipire osiyana mawa imakhala figa yomweyomweyo unless kuti mwina nthawi yadusa zapezeka kuti mwapanga increase ma premium payments anu koma usually mmakhala kulipira figa yomweyomweyo pakanthawi ndiye kuti apa figa ija yatsikaso yafika 75 ndalondola eya
funso lanu lotsiriza Kodi membala wamkulu amene ali ndi polisi ya moyo akamwalira, opindula ake amalandira bwanji ndalamazo? Ndi A, ndalama zimalipiridwa pakamodzi kwa opindulawo. Kapena ndi B, malipiro amalandiridwa pa mwezi kwa nthawi yomwe inakhazikitsidwa. A, A, ayi mukatero mwalondola zikomo kwambiri tiwonjezere 60000 kwacha ndoti ndalama ija yafika pa 67500 boleti eh, mukumva bwanji
ah, ndikumva ukoma ndithu. ayi mwayendadi ndi Nico takulandirani pa chichiri shopping center Thokoza kwambiri. zona pande mmafikafika kodi nde malo awawa amayang'aniridwa ndi a Eris Properties ndi kampani imodzi ngati kampani ya Sono timazi niko ni la gift usatiiwale Ai, tathokoza kwambiri. anthu wambamazo zidi kufikira kuti ayi naenda ndi niko Ai, tathokoza kwambiri.
Ndiponso komwe ndikupita ndika- ndikauza anthu ubwino wa Niko. Eti? Ndi ndayenda ndi Niko, ndaona.
Oh, ndi kwa anthu amene akuona program imeneyi mungawauze zotani Ah, ndingawauze kuti Niko ndi abwino ndipo ayese ndithu kuyenda ndi Niko. Ehe. Ndithu azasimba okha. Ayi ndithu aliyese azasimba yekha kuti kuyenda ndi Niko kumakhala kotani. Tikatero tafika pa mathero a programu yathu ya lero. Zikomo kwambiri kuonera nawo programu imeneyi. Ngati mufuna kutenga nawo gawo mpikisano umenewu Mutumize uthenga wa m'manja, imene ili sms, ku 0991 323 323. Mulembe dzina lanu komanso dera lomwe mumakhala. Ngati mukufuna kuonera nawo pulogalamu imeneyi, ikupezeka pa Facebook page yathu at Nico Group MW komanso tikhala tikuiwulutsa pa Zodiak TV lolemba lina lililonse kuyambira half 6 ya madzulo. Zikomo kwambiri poonera nawo pulogalamu imeneyi. Osaiwala kuyenda ndi Niko.